aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene poyamba landirani moni kuchokera kuno kwa abale anu ku nyasalande kaya mupeza bwanji anzathu inu kumeneko kukamba za ife tonse ayi ndithu sikudandaula kwenikweni m'masiku amenewa ambuye akukhala okhulupirika Pano pa Nkhasa kwa Mwene, monga ndidafotokozera mu kalata yanga yapita ija kuti misozi ija tsopano yayamba kuuma, tayamba tsopano kumalimba mtima kuti zinthu zina Mulungu amazilola ndi cholinga, kumwamba kukalemekezeke basi. Mundiloletu kuti tsiku la lero ndikuuzeniko za Khweze Courier, njira yamakono yotumizira katundu kwathu kuno, kungokhala ndi katundu amene akuyenera kutumizidwa kwina, ndimakamba mobwerezabwereza kuti sizomaima pa katoto, kukupa galimoto zimene simukuzidziwa. sizomayima pa thanki kumakuwira anthu ena ake kuti akunyamulireni katundu kapena pakameza kuvutitsa anthu kuti ayi paselo yangayi mundiyikireko eh, mukandiperekereko ku lilongwe ayi ndithu mudzaona nazo malodza katundu wina aliyense kutumiza kumatumiza kwa anthu amene ntchito yawo ndiyonyamula katunduyo a khweze courier ndipo ndiye ndi achangu kwambiri nyasalande yense yuno nthawi ya uyuyu F- Fre- Fre- namondwe wa fredeyo zikuoneka ngati madirama acheperako achimwene awo ochita madiramawo zimodzooneka kuti pano pamwina nawonso akumaona kuti ii kodi loko madiramawo tingamachite bwanji anthu manja ali m'khosi tikuyenera kuyima kaye kaya ndinakamba kale mu kalata yanga yapita ija kuti munyengo imeneyi ya mavuto manyasa aonetsa chimvano cha mavu chodabwitsa kobasi chimvano chimene chitati chipitirire ndiye kuti mwina mwake ena mwa mavuto amene tikukumana nawo kwathu kuno akhoza kucheperako mu nyengo imeneyi ya ngozi anthu taonetsa chikondi kuzindikira kuti si chilichonse chomangodikirira kuti anthu ena ake okha ndi amene akuyenera kutipangira koma ifenso patokha tikhoza kusonkhanitsa limodzilimodzi kuchitapo kanthu ngakhale obwenzi a obwande mapatenazi akwanitsanso kuchita limodzilimodzi ndithu zioneka kuti ndi zotheka ndithu achimwene U- ujeni Ngakhalebe tili mu nyengo ya namondwe, komabe nkhani zija sizinathe ayi. Ndikudziwa kuti ukudzifunsa kuti nkhani zake ziti obwantasa inu. Eyi, nkhani zakunotu za Marita the Pangolini. Ndikudziwa kuti mudzikhala mukufuna kudziwa kuti mukutanthauza chani obwande. Ayitu, zikuoneka kuti sizinathebe ayi. Mukuona kwathu tinkaona ngati ayi basi inu, ujeni, Maritayu tsopano agwireno ntchito. Zongolankhulazi tachita kokwanira. Pano ndi nthawi yotino tione kuti zikhala bwanji. Ngakhalenso anyamata amene ankalimbikira nkhani zimenezi tidamva ngati nawonso ananena kuti ayitu basi za kumabwalo a zamilandu zokhudza Martha the Pangolin tathana nazo basi. Ndiye ife ake tidali anthu odzidzimuka kumamva kuti ii obwande nkhani zijatu zikupitirirabe moti posachedwapa a bwalo akhala akukambapo kuti ndiye zikuyenera kuti zikhale bwanji pamenepa eish. Komatu anthufe sititopa amwene. ndipo ndi ee ayi zikomo mwamva inu titamva nkhani za Malitazi ifeyo anthu akumudzi kuchikumbeni kuno tinadzakhalabe odabwa kuti "Ah, ah, nkhani zimene zimene mwake tizisiye bwanji chimwene nkutheka zilipo zimene enafe ndi umbuli wathu tisakudziwa zimene zikuchitika ndiye mwina atisiye akamaliza kumenyana anthuwo atiuza kuti amaliza zikuoneka kuti nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno ndi yo Singatheka achimwene. Nkhani zonse zokhudza katangale kwathu kuno zimene timatsatira mwachidwi kuti kodi zinayenda bwanji ndipo zitha bwanji, musavutikenso achimwene. Zinatha ndipo sizikudziwikanso kuti zinatha bwanji. Mpakana pano achimwene palibepo chikuchitika. Ifeyo kuchikumbeni kuno timadzaona kuti nkhondo yolimbana ndi katangale ndiye tagonja. Komatu ndiye kunali kuthamangathamanga zinthu zitangosintha. Timangomva auja aja koma anjatidwa, ee komanso auja aja anjatidwanso. Anthu adafika pomayenda atakonzeka kale, kumayenda ndi kamswachi m'thumba, kumayenda atavala juzi kuti sizidziwika. Ndipo pachiyambi amwene, nkhondo yolimbana ndi katangale aliyense ankachita kuti ee! he kuli gule zinthu ziyenda kwambiri anthu asiya masanje akatangale koma malodza enieni achimwene nkhondo yolimbana ndi katangale mukuona kwathu obwantasa ife tikuona kuti tagonja iwo ochita za katangale awina amwene ukufunsa za ndani kodi za, za, sa- za, sata, za, za, za satana Iii ndiye zokhazokhatu mukambazo achimwene anthu ena ake ndi amphamvu kwambiri sangagwidwenso ayi mpakana milandu yawo imathera ma, mawashauti basi za satana ndiye zidamveka osati sewero ayi koma uja anatengako za satana ayi koma uje ndi amene anadya nawo za satana anawagulirako benzi ayi koma uje anawagulirako kanema woonera m'nyumba mwawo lero mukandifunsa kuti kodi zimene zija obwande zili pati ah, kuyankha kwake kondivutirapo koma ndimangoti ndinene kuti zonse zija zakhala zikukambidwa zija magaye ochita zakatangale awina amwene sitingawagwirenso ayi kwathu kuno amene amachita tsoka ukalowa ndi nkhani zakatangale ndi anthu ena ake opanda mayina basi ayi anali aphunzitsi ndiye ankafuna ah, ankafunsa makolo a ana asukulu kuti adzipereka kangachepe ngati akufuna malo pa sukulupo ndiye tawamanga akagwira jere kwa zilumika zinayi chifukwa cholandira ziphuphu ayi koma anali wa polisi ndiye amalipiritsa anthu belo ya mapholisa ija osalipiritsa ija amapanga zakatangale ndiye tawamanga basitu milandu yake imakhala imeneyo imene anthu akumakalowa nayo achimwene milandu yeniyeni aa iwe akachita kuchikamwa ngati zija zakalekale zomayenda ndi legeni nthumba kumakuwa kuti heyi tikusakasaka apumbwa onse apumbwa amene akutithera lokoti wathu adzipita zinthu ziyambe kuyenda bwino ndimati ndikakhala phee nthawi zina zake kukumbukira mmene tinkachitira muja ayi ulendo uno akuba nkhuku konzekani kutuluka ku ndende kumene munakaponyedwa kukubwera mbava zenizeni kumeneko zimenezi ndi zimene titsegule kwathu kuno koma amwene pakupita kwa nthawi ayi ndithu mbava zenizeni zija zonse sizikuonekanso ayi nthawi ndiye ikupita mbava zija sizikuoneka kuti zayenda bwanji Kundende kuja kukadali omwe aja akuba nkhuku aja, enieni amene amakomola ndalama zathu ali duu! Dzikoli amwene, ah! Ndilovuta, tivomereze, omwe aja amene anaba zathu zankhaninkhani ndi kumakhala moyo ngati wa palibe mawa aja, omwe aja ndi amene pakadali pano akukondwerabe, akadadyabe ndalama zimene anatibera m'mbuyo monsemo kufikira kuti kukakhala zochitika zowakhudza iwo. amatha kuponya ka 10 miliyoni kwacha ngati thandizo ndi omwewonso amene akuyendetsa zinthu kwathu kuno pakadali pano anthu akatangale koopsa anafika pomadzimva kuti iwowo ndi amene amayendetsa miyoyo yathu kuno mabwalo a za milandu ali m'manja mwawo mapolisa ofufuza ali m'manja mwawo wina aliyense kuno ali m'manja mwawo ngakhale zeze amene ali m'manja mwawo nchifukwa sitingalankhulenso china chilichonse Ndinenatu zeze woyimba uja eh, wa alamwanu alamwanu anangochoka alamwanu Ah, ah, msewu uja ukukhonjeni kupita kumakapwa chonde osatiyiwalatu eti ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi